Odu nwa abụghị ọbọ na-ekwe na ome nka onye si na ihe anyị na-eme enweghị isi anyị egbola ọbara wee dego ya ihe anyị na-eme ọkadoro onwe anyị anyị gwara onye ewo anyị gwara onye na anyị ama mbịa ogbe ofiwe ọda na mgbe eke na-eyi ịma na ọ na-abụ onye na-eri igwe n'ihe na-anwụ na ọhụhụ kwa mmiri kama na ogbuefi nwata kwọcha na mụ na akwere ugwu maka ize amaokwu ịgọta dọgbuo m n'isi Ọ mụrụ ụlọ. n'ọba ọzọ ekene na ogbuefi obi ji ugo nna ya debere ugo debere ya okwu n'ọnụ bụtara o ji bụ tụtụ ntụ na-atụtụ ihe furu efu ma nọdụ onye nwe n'aka ogbuefi obi ji ugo nna ya nwa nwa ji ugo mgbọ na egbe ndị ka iji ikuku anyị okwu ihe a na-eme n'ụzụ na-ahịakwa anyị ahụ majik ọnọkwa nso ogbuefi ọha kalakwue ogbuefi nwata kwọcha aka ogbuefi nwata kwọcha aka ndo kwe ọkwa ị ma na obodo nwe onye jide ebube n'ike obodo agwụgwọ akwụnụ na ma ayọgwo Chukwu okike kele ụwa n'anya fụrụ ude na ahụgwọ ụwa ndụ nwụrụ anwụ ọkwa nka mmiri ama na ọgazi na nku ka dugbe n'ahụ enye dogbo ọgazi ọha ekwa ya ogbuefi nwata kwọcha aka o soro ọgaranya ri ihe dị mma ị na-eme anya na ị na-ahụ oke igbo ngwa edu m n'isi hụ ure m n'igo m n'isi ya ka m ji agọtara ka ọ bara akọta ya na akụkọ echiche ọbụla mgbe ekweghị ụkọrọ gbanwe oke ikpe ngwere eji wee kpọwa gị ọbara mgbọ na egbe Ọ ga- o ji- o ji isi were ọdụ were ji ọdụ Ome nke. ya echiche asị na mama kpọ ya ụkọrọbọ ogbuefi nwata kwọcha e nwere ihe m ga-ajụ ma ya bụ okwu na-ewe iwe

Ọ dị ka be anyị ụmụ anahụ eri eri ogbuefi. Mgbọ na egbe. Enwere ihe na-ewe m iwe. Maka na okwu na-eme n'ụzụ na-ahịa m ahụ. Ogbuefi nwata kwọcha aka o soro ọgaranya ihe dị ya mma. Ọkwa ị ma na onye sị nwata jide nkakwụ nyekwa mmiri eji akwọrọ onwe ya aka. ogbuefi nwata kwọchanụ nwa nwa ọgana ịga bụ nchigele ukwuru na be onye dị ọrịcha ihe dị mma mụ bụ nwata nwa bụ nkwa nwoke oyi dị n'ọdụ ma dịrị ya chata anya ahụgwọ osimiri ma osimiri ata ata n'ụwa n'ụwa igbe mara ogwu ma gana ma ya makwa n'okpoko na m ekene m ogbuefi obi ji ugo nna ya nwa ji ugo nwa ji ugo nnukwu anya ohoho biko dododo ịmana ihe anyị na-eme na ọ bụrụ ọgwa mma maka ihe na nwụ n'ụwa bụ ometekwere buru ihe ometekwere doro ibe ya Onye mere ya emeta na ụba abụghị nsọ. okwu ya takwa ego na mmadụ hazi ya na m eji ekene nwa ji ugo nna ya ndụba anya o o o chetanụ nwa ji ugo ogbu ezi nwa ji ugo nna ya Onye ọrụ ọsọ nwanne. chema na ụsọ nwanne Ọ ka ọ dị. odogwu nọ na Lagos wee ji anyị njichi onye ọbụla were iwe dị ya mma ndị na-eri ihe were iwe ndị ndị na mma ya nwere nwa mmiri ya dịka ome ka njekwe bụta m ji ekwu a bụ okwu n'ihe a na-eme n'ụzọ na ahịa mmọnwụ ahụ e nwere ụbọchị m jere n'obi were udeta odogwu agbanwe dịka izu ahụ okwu n'ọnụ pụtara agwọ fere isi a na-efuruba mma mgbe e gburu ya ha gburu ị na-eji okwu ama anya na ị na-afụ nwoke mgbe na ma ya ụgwọ chukwu ọkụ ka ekele ụwa si n'obi ji akụ nwa ji obi nna ya n'ụwa eze ọ bụrụ nchikere wekwu nna be ha nnụbụ anya ogbuefi ogbuefi na m ekene gwokwe ogbuefi onye weda ogbuefi onye weda ogbuefi ugo na mbọ ogbuefi ugo na mbọ n'ihe m ga-etu obi adụ mgbe ogbuefi ugo na mbọ na-ekwe mgbe mmọnwụ gbara ike ogbuefi ugo na mbọ na nsogbu adụ ọkwa mma okwu ya takwa ego na mmadụ ha obi adị ada obi adị ada nwaala obi nwaala ihe ọrịa ya enwere otu m ụjọla akpụ ugo e nwere ofu okwu m ga-agwa unu m edele edelu majik malụ ọgaranya zola ezo majik malụ ọgaranya zola ezo ịma na ihe a na-eme n'ụzọ na ahịa mmọnwụ malụ na m eji ekene nwa ji ugo nna ya o ọgaranya ndurukpo ndurukpo ndị ugbo niile n'anya ndurukpo ọgbọ ohi nwa ji ugo nna ndurukpo ndurukpo a ga-ekele onye eze ndurukpo ndurukpo ọgbọ eze agbalụso onye egbo ndurukpo ka o soro ọgaranya ihe anyị na-eri adụghọzi n'ọgbọ ime ọda anyị eriwe ihe dị mma ịma na mgbe ekwugwa bụ okwu ajọ ọhịa na-asọtụ nkata ma ya ekwugwa n'ọrụ

mgbe na m eji ekwu a bụ okwu ukwu oye ọ dịka anya anụ aza mana mma na-egbu ọgaranya karịrị ihe ikote elu enwe mgbe ịkpọrọ m okwu ime trọfọ anyị eri ihe o nwe onye na-ekwu ayọgịrị ihe nwe onye na-eme ọkwa mgbọ na-ekwu ayọgịrị ihe nwe onye na-eme o nwe onye o o o ha Ogbuefi enyi ya etinye ọtọ wee tiela anyị ọ bụrụ na itinye ọtọ na mụ bụ mmụnwa gwa egege ha okwu otu nwata jide aka kwụ na ekeme eji akwa onwe ya ka ọmụma agba ngwụ na mma adụghị ya nkọ Ogbuefi nwata kwọcha aka o soro ọgaranya ihe dị mma iji egwere anyị tụ katọn na ọ bụghị nsọ

Uwe m oke nkwọ na-akpụ dị n'oke osisi mmụọ ọgwụ jide ebube dubewa. Enwe mgbe m je Legọs otiti mmanwụ. Eje m Enugwu de okwu dịkwa edịnụ. Ogbuefi obi ji akụ. Na m eje kwuo okwu ogbuefi nwata kwọcha aka o soro n'ọnwụ merube. Ogbuefi nwata kwọcha aka enwe mgbe m jere n'ugwu ude na Legọs bata na Legọs bata Surulere onye ọbụla wee jewe onwe mụ na nwata nwa bara ma okwe anyị agbakawa inyi ihe gbakọ bụ okwu ịma na nwata agbaka mba ọgụ mbọsị o jere ọga egbole mbọsị na ọ ga-achọgbu onwe mbọsị o jere ọga egbo ya egbe ọhụụ ọ ga-agbagbu onwe ya n'ọsọ njekwe onye ọwa nwotu nkwọ ori ka eze njokwe mbọsị m bịa n'obi ori ka eze rutere na nke egbe a na-agba n'anya anwụ na n'obi ọgaranya butiri ezi batanụ na n'obi ori ka eze hụrụ na nke egbe a na-agba n'anya anwụ na n'obi anọ m na nkolobịa ebe ike na-agbalizi agba okwu n'ọnụ ihe mụ na akụbụ intaneshọnal na akarị gwa m ihe a na-eme na abịa ụka anọ m na n'obi onye ọbụla na-agba ọkụ n'aka mgbe ọ na-egbe ihe anyị gọ n'ọfọ bụ isi ihe onye metegwere ihe pụrụ ibe anụ mụrụ nwa na-egbuhu nwa anụ mụrụ nwa gbuo nwa o gbuo nwa ọdụlobe ya ewe m anya n'ebe nụrụ ogbuehi nwata kwọcha aka nwata kwọcha aka ebe nwoke kene nwaanyị be dị ihe ogbuehi nwata kwọcha aka ebe nwoke kene nwaanyị be dị ihe ị na-emere anyị ọ dị n'anya achọwa okwu maka na tutu ntị etidegbu efu efu mana ọ dụ onye nwe enyi aka kpụtara ikwe amaghị ogwu maga na ọmokpoko dịka anyị ji nọdụ na nke ogbuefi ihe wee hiewe anyị anwụ tụkọta na ọ bụ anyị eji ihe ụwa kanyon kanyon ogbuefi nwata kwọcha ihe eji eme ọga adụghịzi nke eji emerụ ọga ma ya kọkwa na awụ ibe gwara anyị tụkọta ọnụ na ọ bụghị njọ maka na nwata buru mma ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ ọ bụ transfa ma ewere ya mgbọ na egbe ka onye anyị ihe ihe eji eje ma akọkwa anyị nọ na nke nwata nwa chiri ugo onye a na-ose ọnụ mmiri ewu ilo mmiri okwu dekwe edelu ịma na nwata nne ya nwụrụ n'ebe eji akwa maka ụmụ nne ya nwere nke nne ya ebu na ahụ wee na mmụọ je ka kọrọ onye chi ya onye ọkọnwụ maka ọma ha nne ya

onye achikwere ike ba ibu mgbe ọjọ atụwa ma nwụọ ọkọna ngwogwe mgbọ na egbe ihe ọ na-eri eri na m ihe eji eri ihe bụ nkwa ihe dum n'ahụ nwunye kata na ama nwụta nkwa mmanya maka na eji nkwe mmanya eme ihe dum n'ahụ ihe nkakwụ ga-eme ile dịkwa nkakwụ n'ume dịka iji jee kpọtekwa bu nwa ọkụkọ mekwere ya ebele biko kwe ome ị na-ekweta nwa ọkụkọ ọdụ igbuchi ya kama anyị mara ị na-emela gbu nwa uriom mekwere ya ebere ogbeefi ogbeefi mọwayọ mọwayọ mọwayọ o nwe ụbọchị m je kaduna ụlọ olu ebe m ga-agwa m ihe m detụ ihe m na-eme bụ international na local na adụghịzi m ya abịa m kaduna ụlọ olu

dọkịta Anụgwọ dọkịta Anụgwọ ọkwa ị na-anụ ọnụ mmanwụ m na-ekwutu ekwe ọgaranya ndị ndị akpọtu ekwe ọgaranya ma ha bụkwa na nsọ dọkịta ọkwa ịma na chi nwetu nwe nwaanyị bụ ji nri ya na anụ ka mmiri amatụkwe na ọgachi na akụkọ dugbe na ahụ ọkọ dị mmanwụ ihe n'ahịa dị uwe ma ahụ ịma na ọ sị nwata jide nkakwụ na-eke ekwe mmiri o ji akwọrọ onwe ya n'aka dọkịta Anụgwọ ọgaranya buchiri ezi ihe eji emere ụwa ọgọ nke iji eme ọgọ ma ihe akọkwa na wa akọ Ọ dị mma. dọkịta dọkịta ọkwa mee ka ugbo wee okunku na atụ ije n'ụcha ka ụkpọrụ nkọ o nwegbe ndị be anyị si m ọgabewo onwe anyị godo ụmụ kwan kwan kwan Anyị mmadụ ụmụ anyị omere eme. Mmanwụ. anụ ụgbọ Enyemara na-ekene. onye ọbụla nwekwe ndidi ihe a na-eme n'ụzọ na ahịa ma ahụ dọkịta ịma na mee ka akpọtụgwo ndị ọyị ihe onye ọbụla wegewe ihe mma nwaanyị na-ekwuru onwe ha n'ọnụ anyị agọtụgwo bụ ọgwọ chineke ma ikpe mara ogwu m aganaja ma okpoko egbubikwe nkụta uwe anya nawa n'ugbo na ọhọ bụghị nsọ ana na anyị nọ na anyị nọ na igwe ogbuefi akwa nwata kpọkọsọrọ ọganyere ihe dị mma nekwe na obi ada ada ogbuefi nwanyị ọgaranya atụrụ ihe ha ya tụrụ akpaka n'onu oge nọ na-abatụ ekwe ihe ha ya gba mgba akpaka n'ọhịa dịka ịkpata ebe n'ude na ọbụtụ anụ oriri mụ na onye tuwe mmụọ na-egbe fonu anyị eriwe ihe nụ maka ndị na-eri nri na-eriwe ndị na-aṅụ mmanya ṅụtala onwe ha onye bụkwa ihe ọ machala onwe ya ọbịala egbu gbukwa onwe ya ndị ijele Zondu ụgbọ ozi a na civil center. Ịdị oke.

oke ịnụ ihe na-adịgharị tata ọ nweghị ihe ịwụrụ ọnlaịn baa ọnlaịn ka ị fụ ihe ugbo asụgbu iyi n'obodo a onye ọbụla ya egbu mmadụ onye ọbụla ya akpụ eji ute ebe mmadụ nọ erụshị gbuo onye ahụ ndị ya akọ ọgwụ erụshị gbuo ndị ahụ

Ibu ụmụ okorobịa odogwu na Main Market ọkụ ịnọ ọrụ njama ngwa ahịa nọ na China agba mba ama ama ọ bụ na nkekọ ụbọchị mmanwụ ọgụ bịa ntorobeghi ama ama ma ma okwu abụ okwu okwu a na-eme n'ụzọ n'ahịa ma ahụ ama ama dike agbanwe dịka ịzagbara ogbe okwu nwa mụrụ ntegbe na-ese na m okwu ogbowe okwu anọ m na Main Market ngwa ahịa na agba mba na china abịata amandụ nwe okwu anyị nọ n'ugbo agba bụ mgba na mụmụ mmanwụ ọgwụ jide ebube kwube okwu kpọ na ama ma nwa onye ugbo agụmụlọ okwu mụta okwu n'ọnụ dịka na-agbara anọ na sivil senta ebe anyị na-eri ihe n'ọnụ ịkwụgwọ ụgwọ mgbada anyị atagbu anụ ya ogwudekwe ha delu ama ama ama ama ama ama m ohu ụgbọ ka m ekwugbo we okwu ijenuta ka ụgbọrụ nkọnyigolu ọ mụ bụ ikenga agụ nkwọ mmanwụ ọgwụ jide ebube oke nkwọ na-akpụ uri n'oke osisi ofu nwa na-echi ijele n'ihe ọgwụ na-achị ibe ha a mụ bụ ikenga agụ nkwọ anụ m na civil center ndị ugbo ji aba mba na nke mgbọ na egbe ịma na ime zụọ ama anya n'isi ije na ọnlaịn efu oke mgbere dum n'isi hụ ude m ọkụgụ dum n'isi ya ka mụ ji agọtara gị ọbụla kọta ya na akụkọ etiti na mba ekweghị ụkọrọbọ m ihe ama ama ọ kwa gị bụ dike agbanwe dike izu agbanyere ya bụ okwu agwọ sedisha na-eburu gba mma mgbe e gburu ya ka mmiri ya mara ọgaje kụka dugbo ene ahụ ama ama ọ kwa ọ na-abụ ele gbute iyi ọ macha ọdụdụ ndị nwere anya dokwa ọgaje otu wee kwa ya

ihe eme transfa na-ekwe mụ na mgbọ na egbe egbe ka chikwa bụ okwu angwọrọ 5 katọn rie mgbada na ọ bụghị nsọ ihe a na-eme na ihe na ọ bụ okwu akata aka ndị enyi ekwugbo onwe m n'okwu anya m abụ m okwu okwu mba kwụrụ ya onye nwere ya nwe ya onye nwere ya nwere ya nwe

anyị ekele na ọtọ mma nwata owere hebra ọtọ mma ọ kwa gị na-eme ihe obodo na-ahụghị n'anya ọtọ mma ụbọchị mụ na ahụ jere owere hebra mụ na onye ọbụla mebe udowe onwe ha ajọ ọtọ mma akwa ma na tituo nwata na-etu ogodi na ahụ ọtọ mma ihe na-eme na ọ dụ anyị mma ekene ekenekwa m omena ife odogwu n'Oduma anụ ukwu na-eje n'iwe ọ ga-ahụ ọnụ ya kedu maka igwe omere enyi na Agụneze Mmaku kingdom kenelu m igwe oke azụ mgbe ọgụ na-achị ọchọ mma

onye tiwe mmanwụ ọ bara mmọnwụ ama amaba anyị o ma ndị ugbo niile ha bara mmọnwụ anyị etiwe mmanwụ gbaozi ibe anyị ma mgbọ na egbe

ọ nwere ọgụ ihe m ga-agwa ya ọ gara ma ya ewetụrụ iwe ehu na m ekwuwe okwu si n'ụwa nwa ọzọ n'ihe abụ nchikere wee kwuru na abịa ewu onye be ebi ihe bụ mma mụbụ nwoke nwa agụ ngwọ nwoke oyi gbara igede ma ụgwọ n'aka ọ gwara ọsị m jere akebe ọgwụgwọ edebe agbụ ịkpagbu egbe okwu n'ọnụ ọ bụ ozi nwata kwọchaa aka ime mmanya niile ahụ oke wee dum n'isi hụ ude m wee dum n'azụ maazị atụgwo nwata nwa obodo nwoke onye gbara igbe agba ofu n'ọnụ ọgaranya gbutuo onwe ya n'ogbe Ndị be anyị oho ama amasị anyị iri bụ ihe dị anyị mma Why? Kedu maka orike eze? Orike eze webi. Orike eze si anyị ribe ihe ọchọ mma ọchọ mma owere FM. Akwado bụ n'ihe anyị na-eme na-adị mma ọchọ mma. Ọ nwere ihe m ji wepụ okpu n'isi m ọtọ mma na-ekarịba m osu. Ndị be anyị oo. Biko unu dele edelu. ihe a na-eme n'olu n'ahịa mmanwụ ahụ ọchọ mma owere FM ọkwa ike anyị ji awa aja ya atụ n'ụjọ agbanwe dike izu agbarịa bụ okwu ọchọ mma ị karịgwa m osu agọ nza agụ okwu n'ọnụ ọtụ nwata jide nkakwụ dobe mmiri o ji akwọ onwe ya aka ọchọ mma nwa ọgaranya orike eze chi anyị nọkwara ọfụma orike eze nwe bi agbanwe dike izu agbarịa bụ okwu ụbọchị m je n'obi ọchọ mma nwa ọgaranya onye Igbo original Taa. ọ na-ekwu